kamitiw k'a faamu an minnu bɛ jamana kɔnɔ yan u k'a dɔn walahi se de t'anw ye ni se dafalen b'an ye kamiti du tɛ to jamana kɔnɔ yan koyi k'a fɔ ko nin filɛ kamiti don k'a bɛ ka balo an ni ɲɔgɔn cɛ ma an tɛ jɛn n'a ye i bɛ jamana bila ɛ kafiri sigiyɔrɔ tɛ silamɛ jamana ye koyi awɔ wa kafiri de don kafiriw de don kamitiya ye ka bɛn fugariw ma baarakɛbaliw ma kodɔnbaliw ma ko a tɛ jamana baarakɛlaw dɛmɛ kodɔnbaliw kan ɛ ni jamana ma ni jamana ma kɛ kodɔnbaliw sago ye a bɛ kɛ mun ye zuzi o zuzi y'a fɔ a da la ko a tɛ kafiri silamɛ dɛmɛ kafiri kan a y'a gɛn ka bɔ baara la jamanaden ka ca baarakɛla bɛ yen a ɲɔgɔnna tɛ yen wa a ɲɔgɔnna ba kelen ni kɛmɛ duuru a y'a gɛn ka bila kɛnɛ ma hali n'i y'a sɔrɔ a baden dɔgɔnin don a y'a gɛn ka bila kɛnɛ ma a kuma de sera sa an ka bɔ an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna kuwa awɔ an y'an ka jɔnjɔn ta kidali jɔnjɔn dangadenw tun sigilen don ko u sigilen don ka jahadisiw de kɔnɔ bamako n'u nana u bɛ fara u kan k'u dɛmɛ a tilara ka medayi ta k'a d'o dangadenw ma anw b'a dɔn aw ka medayi tɛ buye hayidara ka medayi don a k'a di mahi watara ma a ka tɛmɛ ni hayidara nɛnini ye an b'o ɲɛdɔn o medayi dir'o ma o n'o ka kan a y'o d'o ma ye nka n'a tɔ dɔnnen bɛ du ci min na k'u ka wuli ka maga dɔ la n'u magara la ni wahabiya misiri kelen sira bamakɔ a k'a fɔ a ma ko ko bɛɛ ye nkalon ye n'an ma mali kɛ wuranda ye n'a fɔ a ma ko ko bɛɛ ye nkalon ye n ko n'an ma mali kɛ mɔrɔfiya ye an k'a fɔ ko ko bɛɛ ye nkalon ye n'an ma kɛ seralɔni ye o tuma anw ma anw nakun ma k'anw na diɲɛ kɔnɔ a ka taa maga dɔ ka a ye maga dɔ ka pɔrɔtu la an k'a lajɛ e mun de don autorité de transition ni mɔgɔ min bɔra bi ka kuma kelen fɔ min tɛ taa zuzi jimi sira fɛ i weeletɔ don ni mɔgɔ min bɔra bi ka fɛn fɔ min tɛ taa procureur weeleta fɛ i i weeletɔ don nka n'i bɛ minibari kɔfɛ min ka di i da ye i b'a fɔ ko ala ko ten aw ye ala kumakan mɛn ka jigin anw ka jamana kɔnɔ a ye ala sennɔ mɛn ye a ye kira dɔ bolonɔ ye kira kelen ma se anw ka jamana kɔnɔ ala ma se min bɛ k'a fɔ o de y'a ala ye min bɛ k'a fɔ o de y'a kira ye a y'u minɛ a k'u dafara hɛrɛ bɛ sigi ka hɛrɛ tile ka hɛrɛ fɔ a kɔ espagne y'u ju gɛn ka bɔ espagne a kɔ kɛra mun ye espagne ma ni hɛrɛ tɛ n ko ɛndi y'u gɛn ka bɔ ɛndi a kɛra mun ye ɛndi ma ni hɛrɛ tɛ a ye bɔ a k'o de fɔ an ɲɛna wa an b'u gɛn wolofinna yan wolofinna a tɛ kɛ foyi ye wolofinna ma ni hɛrɛ tɛ ko anw de ko ten an b'a fɔ ka hɛrɛ si ka hɛrɛ tile ka tila k'an sigi an faso kɔnɔ ko foyi bɔtɔ t'a la ni hɛrɛ tɛ ni min m'a mɛn a fɔlen nin ye n k'u ye dɔ to u bɔnnaw ye u ko sira ye kelen ye ko jo ye kelen ye ko sɔn ye kelen ye ko n'an y'o dɔn k'a ban k'o bugunnatigɛ dɔn k'o danfara dɔn ko an ka kɛta filɛ ko kɛta tora an ye fɔta tora an ye ko an ka ɲuman fɔ an ka ɲuman kɛ an ka juguman to ko an ka ko dɔn de an k'an tilen ka baara ko k'a dɔn ko maaya nana ka ɲɔgɔn dafa ko maa kelen tɛ se sɔsɔli tɛ min na wolofinden ni wolofinden cɛ n ko sɔsɔtile tɛ min na wolofinna jamana kɔnɔ yan nɔ sɔsɔli tɛ min na wolofinna gun kan wolofinden tɛ se ka bɔ ka min sɔsɔ ɲɛnamaya kɔnɔ wolofindenw an bɛ kɔfɛ diɲɛdenw bolo kɔni maa ni maa tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la awɔ u bɛ sanfɛ k'an lɔjɛ dugu ma an bɛ dugu ma k'u lɔjɛ sanfɛ n ko hakilima ni hakilima tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la ayi an ma hakilima ni hakilima ye ka ɲɔgɔn sɔsɔ la wa an bɛ dugu ma k'u lɔjɛ sanfɛ hakilitigi ni hakilitigi tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la ɔ kodɔnbali den minnu nalen b'an dala kɔsa in na n ko yɛrɛdɔnbali den minnu nalen b'an dala kɔsa in na kumasuli den minnu nalen b'an dala kɔsa in na faso malo den minnu nalen b'an dala kɔsa in na ko wolofinya dakun de ye dugumamɔgɔya ko ye t'a fɔ o ɲɛna ko n'a tɛ ko dɔn k'a ka segin kɔfɛ ko wolofinna tun tɛ tan wolofinna de ye diɲɛ bankun bɛɛ lajɛlen goloba k'a don ɲɔgɔn na k'a ban nka anw m'an ta kɛ ko an bɛ taa maa mara an m'an ta kɛ ko an bɛ taa maa jɔnya anw m'a fɔ ko danbaga y'an bila ko an kana se boli maa si ka ɲɛnamaya in kɔnɔ anw ko ko n'i bɔra ɲɛnamaya kɔnɔ k'i yɛrɛ dɔn k'i k'a dɔn k'i bɛ ko maa wɛrɛ bɛ o tuma karamɔgɔ ko ten a k'a dɔn ko an kan bɛ fɛn kelen ma nka an kan tɛ ɲɔgɔn ma wa n'an ko kɛlɛ ko nin de ko don npanmuru ko tɛ marifa ko tɛ ka t'i juguna y'an ka minibaru kɔfɛ bɛrɛni na bilakoro k'i ba baara ma ka t'i y'an ka minibaru kɔfɛ ko ko ni e ye se sɔrɔ e bɛ se jumɛn ɲini na o tuma e bɛ k'a ɲini ala min ye o ka se de banna wa ala min bɛ k'a fɔ e ɲɛna ko n'i ye se sɔrɔ silamɛ jamana kɔnɔ k'i ka kafiriw ka du ci o ala ka se banna wa e bɛ k'a ɲini ala min fɛ o ala tun bɛ kuma kunun a tɛ se ka kuma bi wa e bɛ k'a ɲini ala min fɛ se tun b'a ye kunun se t'a ye bi ka kafiriw ka du ci wa fo e de b'a fɔ ko ni e ye se sɔrɔ o tuma e de ka se sɔrɔlen ye ala ka se sɔrɔlen ye an ye nin yɔrɔ in faamu kamɛtidenw an ye nin mɛn n ko a ye banjugu tarawele lamɛn bilakoro lajɛ k'i mi i y'an ka minibaru kɔfɛ ko a bɛ k'a mɛn ko a b'a fɔ ko ka taa anw ka du ci banjugu ye mun ye n'anw den filan tɛ san bi duuru ni wolonfila anw ka tɔrɔbɔ tɔrɔbakɛ ka si gilasi jukɔrɔ ka si siyɔrɔ jugu la ka sɔn muɲu ma tunga fɛ ka sɔn an badenw ka tɔɔrɔ ma ka sɔn jɛman ka tɔɔrɔ ma ka sɔn finman ka tɔɔrɔ ma ka dɔrɔmɛ kelen kelen ni fila min fara ɲɔgɔn kan ka t'o kɛ ka bɔgɔso min wuli faso la dangaden dɔ ka n'i yaala minibaru kɔfɛ n ko bilakoro dɔ ka n'i yanga minibaru kɔfɛ ko ni se sɔrɔla ko ka t'o du ci autorité de transition on te rappelle an b'a rappeler n'an ma kuma nin na kumako de filɛ nin ye n'an ma kɛlɛ kɛ nin na kɛlɛkɛko de filɛ nin ye n'an ma mɔgɔ minɛ nin na mɔgɔ minɛko de filɛ nin ye ni ninnu y'u jɔ cɛ o cɛ ka duda la don o don hali k'i ka pɔritu dɔrɔn bɔ ko kamɛti don o tuma mali an b'a dɔn n'i y'a sɔrɔ a nana silamɛden min mɔmuso ka kɔɲɔminɛn na ka n'a bila mali in kɔnɔ o b'o fɔ an ye ni silamɛden min m- mɔkɛ ka yiri ka jelenɔ min bɛ mali la i ye dugu min tu tigɛ k'o sigi i b'o fɔ an ye komi a farala dangaden kodɔnbaliw kan ko segu ko segu ko segu dɔ de y'o tu tigɛ segu tɛ minɛ arabu dɔ de y'a tu tigɛ dangaden fugari kodɔnbali ninnu ko mali kɔnɔ k'olu taara k'u bila baara la an minnu bɛ tunga fɛ an bɛ ka wari min bila ka taa mali kɔnɔ k'a kɛ ka balo san an bɛ ka wari min bila ka taa di an ka mɔgɔw ma k'a kɛ ka fura san k'a kɛ ka fɛɛrɛbɔ san k'a kɛ k'u diyaɲɛkow san o fɛɛrɛbɔ kelen tɛ don mali la n'a ma duwanyɛ sara o balo kelen tɛ don mali la n'a ma duwanyɛ sara o o wari in tɛ o tɛ don fura foyi la fura min ma duwanyɛ sara o duwanyɛ wari de bɛ taa bila wagande kɔnɔ o de bɛ kɛ ka maliden baarakɛla bɛɛ lajɛlen sara minibaru kɔfɛ mɔgɔ ninnu u bɛ ka joli sara ka don ka don wagande kɔnɔ a ye bɔ a k'o de fɔra an ɲɛna jugew procureurw a ye bɔ a k'a fɔ an ɲɛna misiri joli bɛ mali la min bɛ ka dɔrɔmɛ kelen min sara ko a bɛ ka don anw ka wagande kɔnɔ a y'o misiriw de fɔ an ɲɛna hali bi aw de kan bɛ fugariw ma baarakɛbaliw ma kodɔnbaliw ma ko a tɛ jamana baarakɛlaw dɛmɛ kodɔnbaliw kan ɛ ni jamana ma ni jamana ma kɛ kodɔnbaliw sago ye a bɛ kɛ mun ye juge o juge y'a fɔ a da la ko a tɛ kafiri silamɛ dɛmɛ kafiri kan a y'a gɛn ka bɔ baara la jamanaden ka ca baarakɛla bɛ yen a ɲɔgɔnna tɛ yen wa a ɲɔgɔnna ba kelen ni kɛmɛ duuru a y'a gɛn ka bila kɛnɛ ma hali n'i y'a sɔrɔ a baden dɔgɔnin don a y'a gɛn ka bila kɛnɛ ma a kuma de sera sa an ka bɔ an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna quoi awɔ an y'an ka jɔnjɔn ta kidali jɔnjɔn dangadenw tun sigilen don ko u sigilen don ka jahadisiw de kɔnɔ bamako n'u nana u bɛ far'u kan k'u dɛmɛ a ye tilara ka medayi ta k'a d'o dangadenw ma anw b'a dɔn aw ka medayi tɛ buye hayidara ka medayi don a k'a di mayi watara ma a ka tɛmɛ ni hayidara nɛnini ye an b'o ɲɛdɔn o medayi dir'o ma o n'o ka kan a y'o d'o ma ye nka n'a a tɔgɔ dɔnnen bɛ du ci min na k'u ka wuli ka maga dɔ la n'u magara a la ni wahabiya misiri kelen sira bamakɔ a k'a fɔ a ma ko ko bɛɛ ye nkalon ye n'an ma mali kɛ wuranda ye n'a fɔ a ma ko ko bɛɛ ye nkalon ye n ko n'an ma mali kɛ mɔrɔfiya ye a k'a fɔ ko ko bɛɛ ye nkalon ye n'an ma kɛ seralɔn ye o tuma anw nakun ma k'anw na diɲɛ kɔnɔ a ka taa maga dɔ ka a ye maga dɔ ka porte la an k'a lajɛ e mun de don autorité de transition ni mɔgɔ min bɔra bi ka kuma kelen fɔ min tɛ taa juge jimi sira fɛ i weeletɔ don ni mɔgɔ min bɔra bi ka fɛn fɔ min tɛ taa procureur weeleta fɛ i weeletɔ don nka n'i bɛ minibar kɔfɛ min ka di i da i b'a fɔ ko ala ko ten aw ye ala kumakan mɛn ka jigin anw ka jamana kɔnɔ a ye ala sennɔ mɛn ye a ye kira dɔ bolonɔ ye kira kelen ma se anw ka jamana kɔnɔ ala ma se min bɛ k'a fɔ o de y'a ala ye min bɛ k'a fɔ o de y'a kira ye a y'u minɛ a k'u da fara hɛrɛ bɛ sigi ka hɛrɛ tile ka hɛrɛ fɔ a kɔ espagne y'u ju gɛn ka bɔ espagne a kɔ kɛra mun ye espagne ma ni hɛrɛ tɛ n ko inde y'u gɛn ka bɔ inde a kɛra mun ye inde ma ni hɛrɛ tɛ a ye bɔ a k'o de fɔ an ɲɛna wa an b'u gɛn wolofinna yan wolofinna a tɛ kɛ foyi ye wolofinna ma ni hɛrɛ tɛ ko anw de ko ten an b'a fɔ ka hɛrɛ si ka hɛrɛ tile ka tila k'an sigi an faso kɔnɔ ko foyi bɔtɔ t'a la ni hɛrɛ tɛ ni min m'a mɛn a fɔlen nin ye o tɛ ee karamɔgɔ jibalo karamɔgɔ ne ko a dansogo ko dan bɛ su la dan tɛ ɲɛnama na eh, karamɔgɔ bagayogo karamɔgɔ k'i fo ka buguni nkun ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la eh, an sera an karamɔgɔ ka eh, video de ma n'o ye nji kulubali a bɛ ka banjugu tarawele ka video kɔrɔma in jaabi eh, n ko an bɛ bɔ k'an ka jɛgɛ bɛ ji da de fara karamɔgɔ ta in kan awɔ bɛɛ kɔni tulo bɛ nin na bɛɛ ɲɛ bɛ nin na nka a kana jigin ninnu na dɛ banjugu y'a fɔ a ɲɛjɛ kan hayidara y'a fɔ a ɲɛjugu kan a bɛɛ ye fɔli kelen de ye don bɛna mali la n ko don bɛna mali la cɛ o cɛ n'i y'i jɔ minibari kɔfɛ ko mali ye silamɛ jamana ye an bɛ don k'i da fara o sɛbɛnnen bɛ constitution yɔrɔ min na ko mali ye silamɛ jamana ye n'i ma sɛbɛnnen bɔ k'a jira an na n ko an b'i da fara ni constitution de tɔgɔ ye ka hɛrɛ si ka hɛrɛ tile ka tila k'a f'i ɲɛna ko foyi bɔtɔ t'a la ni hɛrɛ tɛ ka d'a kan anw faso bɛnkan sɛbɛn an faso constitution a t'a kɔnɔ yɔrɔ si ko mali ye silamɛ jamana ye o tuma o minnu bɛ ka nin kuma in fɔ sariyatigiw t'a dɔn k'u bɛ ka sariya sɔsɔ wa n ko mɔgɔ minnu bɛ k'u jɔ mali la ko mali ye silamɛ jamana ye mali sariyatigiw t'a dɔn ko nin kumakan in bɛ ka sariya sɔsɔ wa kufa y'a sɔsɔ ni marifa ye iyad ag gali y'a sɔsɔ ni marifa ye dangaden fana bɛ k'a sɔsɔ minibari kɔfɛ n'a da ye ne ko sɔsɔlibaga bɛɛ tɔgɔ tɛ ko sɔsɔlibaga wa a bɛɛ tɔgɔ ye ko sɔsɔlibaga ko ni cɛ o cɛ ko bi tɛmɛnen kɔfɛ ko mali ye silamɛ jamana ye o sɛbɛnna constitution yɔrɔ min na f'i k'o bɔ k'o yira juge la n'i m'o bɔ k'o yira foyi t'i ye fo ka taa n'i ye mca la awɔ bamakɔ kura kasobon kɔni f'i ka taa de ɛɛ ni kidali minɛna ka ban baara wɛrɛ t'an bolo ni ka bamakɔ nettoyer tɛ o o kuma an ka taa k'a fɔ an ka taa n'an bɛ ka taa siga t'a ra an setɔ don awɔ u m'a fɔ ko bɛɛ y'a ye mali ni guinee de la wa o kuma a bɛ taga bɔ o jamana fila de kɔnɔ fɔlɔ tɔw bɛ sɔrɔ k'a ye ka bɔ a la kɛnɛ kan yan bɛɛ taatɔ don n ko kɛnɛ kan yan bɛɛ taatɔ don maa tun b'a dɔn ko arabuw bɛ se ka wuli n'u ka nafolo ye ka n'u jɔ wolofinna jamanatigi la ko an bɛ sɔn ka misiri jɔ i ka jamana kɔnɔ i k'a fɔ arabuw ɲɛna magan arabuw ɲɛna ko ne mago ma se misiri ma ɛ o fɔra yɔrɔ min na kɔni an b'a dɔn k'a fɔ ko jɔnjɔn tara ka ban ko jɔnjɔn tara ko baɲugu ma n'ale tɛ tarawele halala ye ko a ka ibrahim lajɛ k'o ye tarawele den halala ye o jɛnna misiri jɔ wari kɔ ka jɛn misiriw kɔ ka jɔn minibaru baarakɛlaw nɔfɛ ka jɛn arabuw ka wari kɔ an b'o ɲɔgɔnna cɛw de fɛ n'a tun dira mali de ma n ka cɛ baɲugu tarawele n ko n'a tun dira aw de ma n'i y'a sɔrɔ ko an ka jamanatigi tun ko k'a tɛ nin fɛ e tun b'o kɛ a kumada ye dangaden kulu u ka wuli ka kuma ibrahim ma k'an k'a lajɛ ko dɔ ka wuli ka kuma ko mun na a ma sɔn ka misiri wari minɛ an k'a lajɛ n'i y'a fɔ ni su kora k'i to burukina dugu tɛ jɛ k'i to yen nɔ kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen jɔlen ɲɛ b'a la awɔ kɛlɛ bɛ s'a fɛ dɛ karamɔgɔ n ko kɛlɛ bɛ s'a fɛ an bɛ fili ka jɔ yan